Mwaziona, lero atsogoleri athu amene anayenera kuti ateteze dziko lino akuoneka ngati iwo chidwi choteteza dziko komanso kuteteza munthu wosauka alibe. Chidwi chawo chili pa ndalama. Musanamizidwe Amalawi, chisankho cha 2025 si chisankho koma apangana kale zochita. ndipo musayembekezere kuti kuzakhala zabwino chifukwa panopa mukapita mmakwalalamu muona kuti a mcp atanganidwa kumagula zovotera zimene zijazo akukavoteratu kale kwa aliyense amene akugulidwa ndi chovotera chake pa mtengo wa 1000 akuchitengeratu kapena uziwe kuti ukuvoteratu choncho wamkulu wa mec musanamize anthu kunena kuti matchini amene ajawo sadzagwira ntchito. tikunena pano matchini amenewawa ovotera Smartmatic ili ku dowa imene ikutenga ma network ochokera ku ntchisi ochokera ku salima ochokera ku nkhotakota ochokera mu dowamo ndipo anthu akuvoteratu. matchini amenewa ali m'nyumba ya munthu wina wa business kudowako choncho mukamanamizana kunena kuti aye matchini amenewa a sitizawagwiritsa ntchito ndipo inu anthu opemphera ndikumayikiramo ndemanga ma CSOs ena ma leaders mwalandira kale ndalama ndikumangoyimba m'manja kumanena kuti ziko ili silizatheka ndipo mulungu anayenera ziko ili aliyendere mwapaderadera chifukwa ndi dziko limene limaoneka kuti ndi laling'ono koma zochitika zake za muzikomo ndi zazikulu dziko limene limaoneka ngati ndi losauka koma atsogoleri ake ndi olemera kwambiri kuposanso anthu a ku america dziko limene limazaoneka ngati ndi lopempha koma mkatikatimo silimaoneka ngatinso ndi lopempha iyayi choncho ndikufuna amalawi padakali panopa nthawi yakwana yokuti muzidalire nokha iyi si nthawi yokuti muzidalira anthu andale muzidalira anthu opemphera chifukwa anthu opempherawo ankapemphera kale panopa anthu onse opemphera amene tingawadalire amene tikhoza kumanena kuti amenewawo akhoza kutipasa pemphero kapena kutipempherera kuti dziko liyende bwino ndi amene akulandira ndalamawa kuteroko dzulo lija ambiri amene anapita ku stakeholders meeting ya a meki alandira kale mabiliyonzi kuwaona mmene avaliramo kumanena kuti munthu ameneyidi ndi munthu wopemphera koma walandira kale ma billions kaye kaye anthu ena amene amatchedwa kuti ma csos alandira kale ma billion kuteroko amapita kumene kujako atapanga kale ma meeting yawo okuti akapusise amalawi choncho muziwe amalawi kunena kuti mukuyenera muzidalire nokha ndipo musamukhulupirire mayi ameneyi ngati akufika saizi omanena kuti ayi ineyo sindingachite resign muziwe kuti waponda mwala ndipo zimene akupanga zija sikuti akupangatu ndi iyeyo pali anthu ena amene akuoneka ngati ndi a innocent abisala kumphanga uko akungomuuza mayi uja zochita zoka iro tili ndi a opposition makawazi okhaokha amene akulephera kupanga uh, manuva ndi cholinga kuti anthu mdziko munomo achite demonstrate ati akuopa kunena kuti "Ah, akamapanga demonstrate iwowo anthu anena kuti akuderera mcp kodi iyeyo wa mcp yo nthawi ija akapanga iye mademo muja samakudererani vuto la ifeyo atsogoleri ndi limene lolo tili ndi mantha kwambiri kutero kuti ena atsogoleri ena osusa akuopa kumangidwa dziko ili silili bwino Smartmatic iyi iphesa anthu a malawi iyi inali nthawi yonena kuti inuyo a opposition mutengepo gawo lalikulu koma mukamanena kuti aye azinena kuti ifeyo tikuwaderera ndiye ifeyo tikupanga nsanje ndi boma lawo mu- muthera momo mmene mungathemo mayi amene anayenera kumpangira mademo anyooo kuti achoke pampando pamenepo komanso osakhala kuti angochoka iyayi koma nkhani ya Smartmatic isadzagwire ntchito izi takhala tikukuwuzani time and again koma simukufuna kumva ngati matchini awa muti muwalolere mulolere bodza lawo limene akunenalo mulikhulupirire siku lina muzalira muzalira muzandikumbukira inu a opposition mukamanena kuti aye ifeyo tikama tikachita demonstrate ndiye kuti mwina azatitenga ife ngati tikuderera iye uja amapanga demonstration kumathamanga daily kumbu- ndiponso amachita kuswa zinthu kuma, kumaswa zinthu za anthu ndimene anatengeratu bomali ndiye inu mukakhala kum- ndikumagona ndikumakhulupirira nthawi ino siyokhulupirirana nthawi ino mukhulupirire zimene tikukuwuzanizi chifukwa mukadalira a PAC a PAC onse anagudwa mukadalira uh, masinodi a livingstonia blantyre uh, nkhoma onse anagudwa onse opemphera mukadalira ma CSOs mukungozitayisa nthawi yanu A- anthu a, a masinodi amenewa ankayima pa chilungamo kale ndikumazi- kumadziwa kuti livingstonia synod ikangolankhula ndi zeni zeni blantyre synod ikangolankhula ndi zeni zeni lero ndi awa blantyre synod akulemba kalata yomanena kuti a boma likuchita bwino likupanga zitukuko zitukuko zake ziti ati kumaliyamikira boma kuti bwa- boma la, la chakwera likupanga misewu komanso lakhazikisa commission of inquiry ya malemu chilima zinthu zokuti zikuchita kuziwikiratu kuti ndi script achita kukonza ndipo mukachemerere misewu misewu yake ya, yo, yopasidwayo ndalama zacho- zochokera ku china inu ndiye muzikachemerera mungoziwikiratu kuti ndinu anthu a corrupt munachitidwa corrupted kale mabishop akatolika muli phee basi kuma, kumatafuna ndalama zanu anthu ankakudalirani kale kuti bishop wakatolika akaima ndiye amayima zenizeni koma lero likuliziii mabishopu aja anthu kumalawi kuno masiku anowa asogoza ndalama ndipo inu anthu osauka mukuyenera mupemphere kwa mulungu wanu kuti mulungu aliyendere ziko ili mwapaderadera zikanatheka kuti ziko limathesedwa ndikuliyambiranso kawiri malawi iyi anayenera kuyithesa mulungu alipukutepukute ziko limene lili alinyenyenyenye ayambirenso ziko lina chifukwa kumene kukupitako ndiye kuti anthu azichita kufa ndipo ayamba kale kufa anthu ni njala ndi mmene ziko lili kuyendera so ngati anthu akufa panopa kuli bwanji kukubwerako kulibwereza dziko ili kapena usogoleri uwu kuubwereza amalawi muziwe kuti tikhala pa mavuto koopsa zipani zimene timadalira asogoleri amene mmadalira kuti mwina akhonza kuchita tik ndi amene akupanga manthawa so asogoleri akunoko sangapange mademo asogoleri akunoko sangapange mademo amadalira masupporters kutereko ngati mademo angatheke azapiteko ndi masupporters koma asogoleri akuno ndi amantha kwambiri makawadzi kutereko amaopa unyolo kulowa mu ndende 5 minutes akhonza kukomoka ma bp mkati koma ziko ili laonongeka kwambiri tapitani muzipatala mukaone mapatient mmene amachita kumamenyedwa mapatient kuwauza kuti tiyeni mukagule mankhwala ku pharmacy njala mmene ilili padakali panopa fetereza mmene kulibe zonse zinasokonekera kuno ku malawi choncho nafuna ndikuziwiseni amalawi kunena kuti zija ndinkakuwuzani zija ndi zimenezi ameki aja apangana kale ndipo palibenso kusintha iyayi ngati sitiyima ife nji amalawi ndikugwirizana ndikupanga mademo okuti machini amenewa achoke chifukwatu nkhani ndikuchosa kwa machini komanso anthu amene alephera kulembesa cha nrb alembese tikunena pano ku nrb kuli azungu aku israeli ndiye ndikumadabwa kuti kodi azunguwa mu ofesi mu akupangamo chani chifukwa izitu ndi za nzika ndiye mzungu ndi nzika ya ziko lino tapitani ku nrb ku lilongwe mukaone anthu aku israeli ali kumeneku tapitani madera ngati aku nchinji akudowa akusalima anthu akuchita kumagulidwa chovotera chijacho ndikumapasidwa ma 1000 kugulisa ufulu ndi 1000 kugulisa sogolo lanu la ana anu ndi 1000 ena akumagulisa sogolo ndi neti yeniyeni mosquito net kunamizidwa kunena kuti a tiyeni mukalandire maneti koma mbwerese cha nzika ndithu anthu ena amenenso ali pasogolo kulipha ziko lino ndi mafumu amene akusogolera kuti azilembesa anthu azitenga zolembesazo ndikumapita nazo kutiko ndikumapita nazo kwa dc lero lya Annabel Mtalimanja akakunamizeni ma stakeholders kunena kuti machine amenewawa ndiongochitira register pa ujeni popanga register machine amenewo apa ujeni pa, pa center panopo pali register nanga ukupeza p- pa center ponso anthu akukanizidwa kulembetsedwa musapusisidwe amalawi zisankho izizizi ngati simusamala zisankho izi zizakhala zongoti zongodusamo chabe chifukwa anthu ambiri sazavota chifukwa wani alibe access yokalembesa akukanizidwa kuteroko zija anagamula a khoti zija kuti azikalembesa maderamu zimene zijazi sizinatheke pena paliponse zipangizozo kulibe akungopezekamo cholinga kuti azioneka ngati akulembesa koma kuli phwando tapitani ku mchinji msewu wa mchinjiwu pawaliranji pasogolopo mukaone zimene akupanga minista wakumeneko minista wa kumeneko wa ku mchinji akumachita kumagula anthu kumayenda mudowamo anthu kumayenda munkhotakota munyi- mujeni mu kasungumu anthu akumachita kumagula chija chovotera ja ndi 1000 ndiye wina azikakunamizani kuti chimenecho si ati machini amenewo si si- si obera zisankho koma machini amenewo ndi ndi machini ochitira register muzalira a opposition muzalira ena awa ndi awa akukangana ku utmwa ena apanga convention ena akunena kuti convention imeneyi siyolondola tafuna ndikuwuzeni mzimu wa chilima ukuyenera u- uwuse mumtendere musavutise mzimu wa chilima ngati simukuchifuna chipani cha utmcho nonse muchisiye ndipo ndifuna ndikukumbuseni kunena kuti eni aketu a utm enieni amene anayambisa utm kuli Allan Ngumuya kapena tingonena kuti pa nambala 1 pa mayi Mut- mayi Mutharika Callista Mutharika ndi amene anayambisa utm atabwera Callista Mutharika ndikumakanena kuti a ndikufuna chipanichi ndizomvekatu atabwera Bon Kalindo kunena kuti chipanichi ndizomvekatu atabwera Allan Ngumuya Allan Ngumuya amene wazunzika koopsa konkuno ku Malawi ndi boma ilili la mcp ndizomvekatu atabwera Ngalande ndizomveka amene amenewa nda amene anayambisa utm wina aja asakunamizeni choncho ineyo ndikupempha panopa kunena kuti ngati eh, utm iyi mwatopa nayo chonde mukayibweze kwa eni ake anayiyambisa kapena mukayibweze kwa akubanja chifukwa musamakangane munthu wamwalira mu juni momu si- sipanathe chaka koma basi we we we we ena agule mayunifolomu apase anthu ena ndipo uyu uyu khansala wa kundirande wapanga chiganizo chopita ku khoti kupempha maloya kuti ayambe kuchita protect makalazi a utm ndamuthokoza kwambiri baraba ndikukuthokoza ndipo iwedi ukuyeneradi kukhala mtsogoleri weniweni chifukwa zimene zikuchitikazi ndi zinthu zodabwisa kwambiri ena alephera ku convention akukana kuti ati iwo sanalephere chifukwa convention yachitika kumene kuchako chimene mmatulukira ndi chani ndikunenatu inu amene mwa- mwayambisa system yokhala ngati kwapangidwa fetereza wina wa nyuwani 26 22 21 fetereza wa nyuwani chifukwa mavoti ajatu ndi npk itu npk 26 22 21 mavoti aja sanaulutsidwe mwambo sunathe inu kutuluka kusonyeza kuti mmafuna muka- mu- mutawina muli inuyo lucius banda anayimba kunena kuti takumana tokhatokha adyera mapeto ake ana- anatu- anatola odusa chikwama lerotu mulendo uja amene sanathe 6 months ndi uyu watola chikwama nkhope zonse za utm zonse zimene zinayambisa chipani asalamo ndi awiri basi onse a nyuwani makoni ndi kalonga ndi amene asala koma onse onse onse anapita adus- anza- anzathu odusa odusa ndi amene atola chikwama chifukwa chadyera choncho inuyo ngati chipanichi simukuchifuna mukachibweze ku banja mzimu wa biyeni uwuse mumtendere ndizomvetsa chisoni kuti lero muzikangana m'makhoti kuti aloke ena atafuna aitanisenso convention ina utm utm ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri ndi chifukwa chake pa dzana nnanena kuti inu akubanja you need to take control kuno ndi ku malawi musaone a udf aja amanena kuti chipanichi nchawo sikuti ndi wopusa musaone a dpp aja akamati chipani ndi chawo si wopusa a aford akamati chipani ndi chawo si wopusa inu mukayendera chizungu utm yathera pompo ndafuna ndikuwuzeni zimenezi so ngati